So seo cuid 3 de cheist 1, arís ó Cur triail ort féin 7, ceist 1. leathanach 105, sorry 213. Okay. ar uimhreacha coimpléascacha. So, um, deireann sé faigh luach X agus luach Y má tá sé seo agat. So basically is cothromóid saghas achrannach é agus caithfidh tú é sin a iolrú amach. So X fá 3, ar dtús. So, bain amach na lúibíní. Is féidir leat a fheiceáil go bhfuil, tá lúibín anseo, tá lúibín ansin. So, yeah, iolraigh amach na braicéidí. So, 3X. Is féidir leat a rá X fá 3 más maith leat, ach de ghnáth cuirimid na uimhreacha ar dtús. So, sin an fáth go déanaimid é sin. OK, an chéad ceann eile, X fá lúide 2I. So, móide fá lúide, sin lúide. dó ina aonair agus is féidir leat, bhuel, dó XI. Now de ghnáth cuirimid an X ag an deireadh mar leanaimid an an ord aibítir ach sna ceisteanna seo tá sé níos úsáidí déarfainn just an I a fhágáil ag an deireadh mar ag an deireadh táimid chun a bheith ag déanamh seans maith go bhfuilimid chun a bheith ag déanamh comparáid idir b'fhéidir an chuid réadach den taobh seo agus an chuid réadach den taobh sin agus an chuid samhailteach den taobh seo agus an chuid samhailteach den taobh sin so tá sé níos éasca na I's a bheith go soiléir so iad a bheith ag deireadh den téarma. So sé'n saghas an t-aon uair a mbíonn eisceacht agat ehm na athróga a scríobh ehm in you know gan ord aibítir iad agus sin really a rá mar ní ní athróg é seo ehm.

Ok, so anois táimid ag iarraidh, mar is gnáth, an chuid réadach, so aon rud nach bhfuil I ann, iad a bhailiú le chéile, 3X lúide 2Y. Tá siad go léir le chéile agus ansin an chuid samhailteach a bhailiú le chéile agus is é sin lúide 2XI, móide YI, agus sin cothrom le cúig móide ceathair I, so sin é an cuid samhailteach. Is féidir linn anois comparáid a dhéanamh idir na taobhanna. Is é seo an cuid réadach. Is é seo an cuid samhailteach. So, ansin is féidir leat a rá, Tóg aon phíosa den, aon taobh den chothromóid, ach b'fhéidir go bhfeiceann tú anois go bhfuil sé de ghnáth níos éasca déileáil leis an chuid réadach mar ní chaithfidh tú déileáil leis an i. So, tosnaigh leis an chuid réadach. Tá 3X lúide 2 cothrom le 5. Sorry, 3X lúide 2Y cothrom le 5. OK. So, anseo, feicim anois, tá saghas, you know, fadhb againn anseo, tá dhá athróg againn, an X agus an Y, agus níl ach cothromóid amháin againn. So ní féidir linn é seo a réiteach an slí a bhfuil sé mar níl ach cothromóid amháin againn. So tá mé chun bosca a chur timpeall é seo agus tá mé chun a rá gurb é sin A. Ansin, tá mé chun leanúint ar aghaidh leis an taobh eile, agus tá mé chun a rá, OK, so tá lúide 2X I, móide Y I, cothrom le lúide 4 I. OK, so is é seo mo dhara cothromóid, agus arís, tá X agus tá Y ann, agus níl ach cothromóid amháin ann. So is. Ní féidir liom é seo a réiteach ina aonar ach oiread. So, so, más cuimhin leat ón cheist deireanach, bhíomar ábalta freagra a fháil do K anseo just ag úsáid cothromóid amháin agus bhíomar ábalta é a dhéanamh ar an taobh eile ach oiread. So, but anseo níl mé ag dhéanamh, ábalta é sin a dhéanamh le aon taobh. So, caithfidh mé, caithfidh mé smaoineamh, okay, an bhfuil aon rud gur féidir liom a dhéanamh? Bhuel, tá dhá chothromóid agam agus is féidir liom, b'fhéidir iad a chur le chéile agus comhchothromóidí a úsáid. So, mar shampla, is féidir liom an ainm B a ghlaoch ar seo agus b'fhéidir gur cuimhin libh comhchothromóidí but tá fadhb leis seo, an slí a bhfuil sé agus féach, is é an I atá ag cur isteach orainn leis sin. So, chun é sin a dhéanamh níos éasca dúinn ar dtús, Scríobh amach arís é agus míníodh, OK, is féidir liom gach taobh a roinnt ar I chun fáil réidh leis an I. Níl mé tar éis aon fadhb a dhéanamh leis an cheist, níl mé tar éis aon rud mícheart a dhéanamh. But féachaigí anseo. So, in ionad é a bheith mar codán singil, is féidir liom é a bhriseadh síos mar seo, 2X I thar I, móide Y I thar I. Agus ansin is féidir leat a fheiceáil I roinnt ar I, I roinnt ar I, I roinnt ar I. So anseo tá lúide 2X fágtha, móide Y cothrom le lúide 4. Agus anois sin é mo chothromóid B i bhfad níos soiléire agus éasca dom. Agus tar éis é seo ní caithfidh mé ach comhchothromóid a dhéanamh le sin. Okay, so I have A, Cothromóid A agus cothromóid B, which is lúide 2X, móide Y, cothrom le lúide 4. Ok, agus arís más cuimhin leat, comhchothromóidí, tá mé ag iarraidh an méid céanna Ys a bheith agam nó an méid céanna Xanna a bheith agam agus comhartha difriúil a bheith ann. So tá na comharthaí difriúil leis na Xs agus na Ys, but tá mé tar éis a fheiceáil má iolraím cothromóid B faoi dhó,

So ansin suimigh iad le chéile, an dá rud seo, agus faigheann tú trí lúide ceathair, sin lúide a haon, nó déan é ar an áireamhán, so you have lúide a haon X, lúide dó Y, móide dó Y, tá náid Y, is féidir leat náid Y a scríobh isteach más maith leat, nó is féidir leat just é a fhágáil, níl aon fadhb, agus cúig lúide a hocht, Sin cothrom le lúide trí. So I have lúide trí anseo, roinn gach taobh ar lúide a haon agus tá X cothrom le trí agam. So sin é ár X. So anois tá mé chun ionadaíocht a dhéanamh

Um, tá mé chun fáil réidh leis an cúig anseo agus tá mé chun an uh, fáil réidh leis an móide dó Y anseo. So we have naoi lúide cúig anseo tá na dó Y imithe anseo. Cúig lúide cúig is náid an dó Y anseo. So we have ceathair cothrom le dó Y. Roinn gach taobh ar dó chun fáil réidh leis an dó seo agus tá tú fágtha le Y cothrom le dó. So anois Ceapaim go bhfuil mé i gceart ach b'fhearr liom check a dhéanamh ar seo. So i gcónaí, i gcónaí caithfidh tú check a dhéanamh ar an chothromóid eile. So má ndearna tú an ionadaíocht ar A caithfidh tú an check a dhéanamh ar B. So is lúide 2 X móide Y, cothrom le lúide 4? So. In ionad X, tá mé ag scríobh trí, in ionad Y, tá mé ag scríobh dó, agus ba mhaith liom check a dhéanamh air, lúide dó fá thrí, sin lúide sé, móide dó. An bhfuil sé sin i gceart? Bhfuil sé i gceart? Bhuel, tá. Lúide ceathair, cothrom le lúide ceathair. So tá mé i gceart, agus is féidir liom scríobh then go bhfuil an freagra do X cothrom le trí agus Y cothrom le dó. Agus ba mhaith liom dul ar ais go dtí mo cheist chun é a léamh arís. Faigh luach X agus Y agus tá X agus Y mar bhall de R agus sin mar atá againn. So, tá muid sásta.